Now anois ar an líne liom tá súil agam tá Seán Ó Coileáin, conas tá tú A Sheáin? Bhfuil tú go maith? Á tá mé go breá an lá breá seo. Nach bhfuil an aimsir go hiontach? Yeah, aimsir Go hiontach ar fad. Samhradh luath atá ann, tá sé go deas. Yeah, b'fhéidir é, tá. Yeah, agus tá súil agam go mbeidh sé mar sin ar maidin Luain mar tá ócáid mhór le bheith ar siúl i bPáirc Naomh Áine, nach ea?
Yeah, sin, sin é go díreach agus beidh eh, nochtadh eh, plaic em, eh, eh, Se- Se- eh, Seosamh eh, Mhic Grianna i gcoinne Páirc Naomh Áine mar bhí an fear sin ag cónaí i Páirc Naomh Áine ins na caogaidí. Yeah, ní raibh mé cinnte gur istigh sa pháirc a bhí sé ag cónaí nó cá háit.
Yeah. Bhí sé istigh sa páirc gar leis bóthar an chósta agus níl an teach ann a thuilleadh but tá cuid de an staic simléir ar an talamh agus mar sin agus na geataí dul isteach agus beidh an beidh an plaic curtha ar na fallaí taobh leis an geata. Iontach agus cé tá taobh thiar de? Bhfuil cairde nó cumann éigin nó Comhairle Contae. Bhuel, an rud atá ann, do rith sé liom roinnt blianta ó shin nuair a chuala mé go raibh cónaí air sa Pháirc, Sea, yeah. do rith sé liom ba cheart aitheantas a thabhairt don rud sin mar ní raibh fhios ag a lán daoine, fiú amháin Gaeilgeoirí na cathrach, b'fhéidir go raibh cónaí, b'fhéidir nach raibh fhios acu go raibh cónaí air sa Pháirc. So, Dheineamar cinneadh iarratas a chur isteach go dtí Comhairle na Cathrach chun plaic a chur ann agus tháinig mise le chéile le roinnt daoine eile, Philip Sexton agus Ray Ó Ceallaigh agus cúpla daoine eile freisin, chun an plaic a chur ar bun. So cad, cad a bheidh scríobhta ar, just ainm agus go raibh cónaí air Yes, ansin, an yeah, scríbhneoir, yeah. Yeah, scríbhneoir? si- sin é, sin é. Agus tá súil agam go mbeidh eh, gach duine ag dul thar an cosán sin, go mbeidh siad sórt fiosrach cé hé mo duine sin, Sea. Seosamh Mac Grianna. Yeah. B'fhéidir go raibh, eh, b'fhéidir go mbeidh siad ag smaoineamh ar a laethanta scolaíochta nuair a bhí an, an, em,

Go raibh, go raibh. Agus arís, cá bhfuil, go díreach, do dhaoine nach bhfuil cur amach acu ar Pháirc Naomh Áine, cá bhfuil an, ar Bhóthar Chluain Tarbh an bhfuil sé, nó? Yeah, bhuel nó, ní ar Bhóthar Chluain Tarbh. Sin, yeah, yeah, an bóthar ar an chósta. Now, nuair atá tú ag dul ar an chósta, ar thaobh na láimhe dheise tá Oileán an Bhulla Thuaidh. So tá tú ag leanúint ar aghaidh go dtí an crosbhóthar sin, ag dul ar thaobh na láimhe clé go dtí Ráth Éanaigh. Gar leis sin tá carrchlós sa pháirc. Tá, tá. Agus nach bhfuil an dealbh sin, an dealbh adhmaid

Beidh tú ann tú féin? Tá súil agam, yeah. Yeah, beidh mise ann. Tá súil, tá súil, súil againn go mbeidh slua breá ann. Yeah, ba bhreá liom mé féin, más féidir, rachaidh mé, yeah, is rud, yeah, yeah, an-mharfach. Rinne sibh an-job, caithfidh mé a rá, rinne sibh sár-job chun an plaic a chur, yeah, mar a scríobh, yeah, yeah, you know, tá sé tábhachtach go scríbhneoirí na Gaeilge

Slán, slán anois. Ok, slán anois, go raibh maith agat. Yeah, sin go breá, maidin Luain, Seosamh Mac Grianna agus an plaic, sin, sin rud nach, ní raibh mé ar an eolas sin gur féidir leat iarratas a chur isteach don Bhardas nó Comhairle Contae nó cibé dream agus gheobhaidh tú, yeah, d'éirigh go breá leis an dream sin i gCluain Tarbh.